Elijah Enugu since m gwara unu na dad unu sị na ọ gwọrọ nwatakịrị dara ngwọrọ ọ gaba ije na ọ fake unu eju na my inbox mana nwee ihe m chọrọ ịgwa unu unu ncha niile eju na my inbox na-asị m go and verify go and verify nwanne I don verify e verify go m so ndị be Elijah Enugu a confirm go m na nwatakịrị afụ nọ na hospital na-anarụ treatment of ihe na-eme ya ezi treatment wee dị mma dad unu abịa sị na na ọ gwọrọ the nwatakịrị unu bụ ndị wayo ngwa na enye m unu homework jee verify onye dad unu gwọrọ ọya dara ngwọrọ n'Ezeagu n'Awgu na Aninri na Nkanu East na Uzo-Uwani na um, na um, kedu afa local government Enugu be anyị niile n'Isi-Uzo Igbo Eze North Igbo Eze South Igbo Etiti Nsukka local government Uzo-Uwani local government ee eh, Oji River local government ngwa jeni kpọta ofu onye dad unu gwọgolu ọya dala ngwọlọ kpọtanụ ofu onye ofu onye unu ji eche ihe unu ya-eme ọga ahụ jizọs bụ akpa amụ sorry to use this word ee jizọs abaghị uru n'ụwa ndị dibịa na ndị jizọs just were unu na-awa anyị n'unu ọ kwa ị fụ ka anyị si eme aka aja aja na moto nwanne m nwoke Pati Elijah Enugu sị na m na-arụ tipper na Ọnịcha Elijah Enugu nee ka e si achụ ego ebe ị fụrụ from scratch na anyị na-aja akị ya ị nwetaghị ihe i ji achụ ego microphone wayo ka ị na-egwu ị na-promise ndị mmadụ ihe ọma wayo ka ị na-egwu na ihe anyị na-arụ na from scratch nwanne m nwoke Pati I told you na ọ a complete yellow truck nee the cave ebe a nee the cave here so obere oge na hanging ka anyị na-eme e tiego back axle back axle adịgo. nekwe nke a adịgo Elijah Enugu na ndị otu ọ ihe a bụ ịchụ ego ọ bụrọ ịpara microphone every week jee gbata fuel gbanye na gen jee go amp gbanye microphone on with the due process onye China nye gị command on and off ị wee na-agwazi ụmụ Igbo e kechiri akaraka gị onye kere gị onye nọchiri gị onye sị gị agana n'ilu gana n'ilu onye sị gị agana n'ilu ị fụrụ ya ị na-afụ ya efe na nke a dịrịgo na-ene nke a nke a going going ị na-afụ ya from scratch my brother Ifeanyichukwu nọ n'Owere ọ gị nwa goro nke a ekwe ya a couple-chago moto gị ọ dịgo going going ọ na Owere je na-ebu aja ekwe na afịa jee chọọ ife unu ya-alụ na werezi na ndị mmadụ jeni chọọ ife unu ga-alụ kedu ihe ọ na-arụ Elijah Enugu nwere aka ọrụ ọ pa microphone anapụ ndị mmadụ ego na moto atara m afụ zụọ moto na Malaysia anyị nọ ọrụ everyday anyị adị ezu ike mmiri na-ezo anyị ji alụ ọrụ

ị nọrọ n'Ezeagụ na-ekpe ekpere na-arụ St. Peter's Church ka Jizọs wee gozie gị bụ nnukwu ị bụ onye ala isi adịrọ gị mma bịa mebisie na be anyị na-enwe evil spirit kechiri anyị ga n'ihu Arọ Ọbụnagụ ga na-egbu n'ofu ofu nwa bụ ndị ụka ebe unu achọrọ ichegharị Amadịọha Haba Agụlụ ee Osimiri Njaba ga na-egbu unu na-ati unu kansa n'afọ breast cancer stomach cancer ntụ na-echegharị anụ unu abịa ebe a saa anyị isi anyị amazi the work of government a na-akparị unu ekpere ta anọda ma ụnụ nwa sị na ụnụ agwọ ọgwụ ego na ụnụ na-eme dibịa ọgwụ ego Arọ Ọbụnagụ ga-egbuchi unu ndị oshi ndị oshi criminals ndị ori na-ene ihe anyị na-arụ na-ene within two weeks na m gosi gị moto ịma mmazi ntasị afọ niile ị sị m bịa nye gị 10% ohere bụ gbuo gị nụ echi abụrụ ga-etuwa gị ime nga egwu abalị kpapụ gị eze ọnụ ee arụsị niile nọ n'ala Igbo chụwa ndị ụka atachi ezikago chụwa ndị ụka ee Adoro Alọ chụwa ndị ụka hmm, fogorobo chụwa ndị ụka na unu bụ ndị ori unu a na-akwụ my age mate ụgwọ na London bịa ebe a from nwata gị na-akụziri m ka Jizọs si gọzie Jabez ọ ma adịrị unu na mma mgbe anyị pere mpe anyị na-eje every Saturday anyị na-eje morning mass i je wee gbalụ mmiri a sị gị na ọ ka a gọzie mmiri a fada bịa o kporo nnu kwụnyecha na mmiri a sị gị ṅụba ya ka Jizọs na-agọzi gị ọ ma adịrị unu na mma unu wụ ndị fada na ndị pastọ ọ ma adịrị unu na mma TB Joshua cardiac arrest nkịtị hitiri akpa ma nwụọ ka ọkụkọ eho TB Joshua nwụọ because of lack of proper facilities to handle his case the same day ka cardiac arrest hitiri nwa be anyị na Malaysia na ebe ọ na-agba bọọlụ a kpọọ emergency ewe emergency jụọ ife na-eme wee were helicopter bịa na field ebe a sustain godi ya n'ime fly jet before e buru ya jewe ụlọọgwụ ị na-akụziri m miracle do you know why you are teaching me miracle you want me to be a lazy person mgbe bụrụ gboo a da akụziri ụmụaka ihe bụ miracle nwa mpa na-eje ugbo kpọrọ nwa ya ọ gbaa ngada na-akọ ugbo nwa ya soro ya gba ngada ị ghọta m na-ekwu ama m ha small ndị wee soro my dad na-eje ugbo ee eh, nna m na-akọ ugbo m sị ya n'ebe ahụ na-akọ dị soft because n'ebe nke m na-egbu ya dịka o siri ike m jekwaa side ahụ na-akọ ọ bụkwa ofu ihe ọ bụ na ọhịa mọzụ na-akọ ọsị nọ na power nke ya ka nke m na-abịa na-agwa anyị okwu miracle na Elaịja kputere nwaanyị na-esi ihe ọ ga-eri wee sị ya na i nye m ihe a nwachukwu i nye m mmanụ a ee wee were nye Elaịja Elaịja wee werezie mmanụ na-ejurọ okwuchi bottle wee gbajuo bottle 100 pa 1000 calls every day to aga messages a pump eh, whatsapp eh, inbox maka ọ sị na o jidego unu ndị ori ndị oshi ndị ụka arụsị dị n'ala Igbo gbuo unu unu agwa anyị n'ụwa na-emebi ndị ori a na-etrain more reverend fathers unu agwa anyị n'ụwa na-emebi a na-arụ more seminary schools anyị nwa na-eme real estate ị ba ime ime ọhịa ị na-abịara St Peter parish gogolo ana 1000 plot 5000 plot st peter parish st paul st silas fanel ghana na nke a dị n'ụzọ ekwegbe side ụzọ nsụka be anyị ndị ihe da pentecostal over 5600 plus 5600 plus n'ụzọ nsụka be anyị ebe anụ echi na ebe ahụ ori otu a na-arụ university ebe a kedebe a mepe echi ha plot ya 10 million i checkie 10 million times 5600

now the westerners dey teach you go for prayer kọlụ gị akọ maka evil spirit in the bible ndị ọcha bịa may introduce evil spirit how they work but they cannot introduce how a motorcycle engine is functioning to you enwere akwụkwọ edere gị force gị na iwu na ọ bụrụ na ịmụta ka esi arụ engine machine ya eje ọkụ mmụọ nke ahụ adịghị na akụzichagoro gị ebe enemy na nwere busy na-ekpe ekpere na afa enemy obi gị agbata onye jamin as your enemy enwere karị nne na nna gị enwere gị enemy enemy gị bụ onye ebenebe onye ebenebe be nna gị onye ụmụnchi ya na-ekpere onye eh, onye onye amagụ ebenebe ịghọtago ịga n'iru onye ụmụaba ji m ịga n'iru holy ghost fire onye ụwanị ji m ịga n'iru holy ghost fire onye ụmụnchi ji m ịga n'iru holy ghost fire nkịrịkpakpa taa gị nkịrịkpakpa taa gị factory one dị n'ebenebe factory one dị na Ọkpụnọ Ebenebe ga-enye mmadụ 100 ọrụ jee Ebenebe nke nọ na London factory dị ka aja na club niile nọ n'England onye most afa village ya ka ha na-aza asị gị Leeds United Manchester United Liverpool ihe niine a bụ afa obodo ha afa obodo ha kedu football club na-aza ọkpụnọ ebenebe nwelụ na-akwụ youth ụgwọ ọ dị adịrọ ndị ebenebe na-atụ ego arụ chọọchị arụsịa chọọchị eje ebe a na-ekpe ekpere ka gọzie gị agọzi onye bụ nna onye ụmụaba nwee ezi ego onye bụ nna dị happy mental slavery ndị eriri eri tupu nnata oriri na year 2000 mgbe anyị na-aga St Joseph ebe na mgbada n'obi St Joseph nke lekwasọ m enye anyị print ekpere maka Naijiria nọ na nsogbu na-amụta ka esi ekpe m ekpere ya na m ama nata oriri tie m busy for nothing every day na m catechism ekpe ekpere maka naijiria nọ na nsogbu o Jesu site na ntasi obi na afụfụ gị na ọsụsọ na ọsụsọ mmehie gị mmehie mmehie ugbo ogidi mmehie mere onye mmehie ụmụnne m ikwuru okwu ọbara ụmụnne m nwụrụ n'elu mmiri our ancestors ndị ọcha hangara hanging ndị ha bụrụ ọnụ ndị ha tụrụ chain kpuo m aka na isi m na ọbara gbara Jesu ọ gbara na Jerusalem enwebeghị ụdị community Enugwu Ngwo afụrụ ugwu Onyeama ebe a eje kpọgbuo Jesu na ugwu Kalvarị ka afụ ugwu nwansị ka nọzi ugwu nọ na village m na-eme ugwu efi ma ugwu abe ma ihe niile ma ugwu obi e nwere ebe a fụrụ ugwu obi ma ugwu oyo na obenna ugwu ọkpara na obenna ma a fụrụ ya enwe ọzọ onye nwere ugwu bịa be nna m ka m gosi gị ugwu ka nkụ sọsọ ebe jizọs dị mma ịkpọgbu n'ugwu kalvarị be ndị ọcha ndị afrịka onye igbo ọ bụ na islam bịara ebe atọ ị ga na-aza bụ ndukwe mohammed chiọma mohammed aisha chiọma mohammed ọ ihe kwesịrị ịdị na-aza taa ọ bụrụ na ọ danfodio ka ezi onye nke a butere islam ọ kwa danfodio ka a na-akpọ ya ọ bụrụ na onye nwa buru ụzọ uh, nweta ana igbo before uh, portuguese agrab ana igbo ị ga na-aza taa nwoye mohammed isa m na-agwa unu reality ahitie gị kwụsị reality akụ gị ego mana data reality data gị gwenwe ekpere na-ekpe otu a ka ndụ gị dị bọsị ị ga-enwe breast lump bọsị nwa gị ga-enwe fever ihe ọdụdọ na-adọ ya kama ị ga-akpọrọ ya jebe ezigbo ụlọ ọgwụ ka a mara ma o si na brain mara ihe na-eme a sị gị na-ekpere na-ata aka nwanne nwa gị ga-anwụ I'm beating my chest na-agwa gị ama agwa ka ọ bụ ihe arụ jewe ụlọ ọgwụ ị sị na m eme ga na Jizọs ada agwọ ya na nchọ ka ị dere unu na-akpọ m iyi flood on my inbox na ngwado na Elijah Enugu mee fake miracle oh Eh, nwa baby virgin bụ ihe na-eme arrangee ya nwa ada emezi arrangee ọ kwa ya nwa virgin si na na na ya agwọ na ihe da ndị ala ka ọ gịnị ka ọ si na ya agwọrọ elijah enugwu sị na arrangee ka ọ na-eme na nwa virgin bụ ihe na-eme arrangee elijah enugwu ada emezi arrangee nke elijah enugwu bụ real etinyegoro m na ọgba aghara unu ga-anụgide ọgụ tu business arụrụ ana unu akụsa maka elijah enugwu train nwa virgin nwa virgin karịzie ya bụrụ agboro ị ma na agboro nke nwa virgin dị ndị a na-efollow ya ma ọ mara ha enwere sense ọ pụta mbọsị a sị na memba ya na ya fụrụ ka memba ya na-abụ gọvanọ na jizọs bụ ihe na-eme gọvanọ anyị hapụ memba ya ya bụ gọvanọ jizọs ya ha ewere memba ya mee gọvanọ onye ha ma chenji kwa naijiria ka ọ dị ka dubai otu jizọs si n'aka elijah enugwu nye anyị buhari buhari wee ye anyị n'ite buhari wee ye anyị n'ite mepe ozi goodluck jonathan you should honorably de- resign now ọma ngwa tinubu to resign because the masses are suffering ha ga na-agbaje ụlọ ụka ka jizọs nyere fa aka ọ ma adịrị unu na mma ọ ma adịrị unu na mma ndị chọọchị a sị m mmụọ niile nọ n'ala Igbo gbuo unu mmụọ niile ihe niile ogidi ji adị ebube m arọ bi n'agụ mmụọ obosi ji akpa ike chịa ụka chụwanụ ndị ụka mmụọ niile ọnịcha ado ji eje ọgụ chụwa ndị ụka chụwanụ ndị ụka ị sị ka eziokwu anụ nwa kpọpụta ụmụnna anyị from gị nwa bụ nwa Chineke na-aza ngọzi Chukwu mara Chukwu onye ọcha bịa nya agwa gị na Chukwu mụta nwa be fa i kweta i kweta na Chukwu mụta nwa na be fa ị na-agbagharị a na-akwụ onye ọcha ụgwọ every month ọ bụzi chi onye ọcha ya-agọzi gị a na-akwụ onye ọcha ụgwọ every day ọ bụrụzie god of onye ọcha na-akwụ citizen ụgwọ ka ị na-akpọ ka ọ bịa gọzie gị ị nwere ihele ihe onye ọcha create enmity na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị mma eze akụtawaza afọ nkwawa baro jizọs nyere m ihe niile a dị ebe a tipa niile a dị ebe a jizọs nyere m ya mana e nwere ndị nọ na dustbin nkịta na owerri road amanfo dị iche ahụ chi m na-efe bụ chukwu nyere anyị resources nye onye ọbụla ofe ọgbọnọ equally ịghọtago ndị ọcha wetazie m jizọs ga select m out of millions of my people gọzie m chie m eze ndị ọzọ na-akwa barrow kịtịkpa gbagbuo unu ihe a bụ mgbe unu ji bupụ ụbụlụ anyị ka anyị ghara fight gọọmenti mana gọọmenti kwesịrị isi from resources chineke nyegoro anyị generate ego dị sure na onye ọbụla nọ na naijiria na-eriju afọ unu ewepụ uche anyị from there na-akọlụ anyị na Jebez tara afụ kedu ihe gbasara Jebez ịta afụ na onye Spain ana m ajụ unu ndị nọ Spain na-anụ onu m e nwere ihe gbasara akụkọ ịkọrọ onye Spain na ka ị were baịbụl kasie ya obi na Jebez tara afụ na-ewere baịbụl na-agba m ume na-ata afụ sị m taba afụ na Jebez tara afụ mụ taba afụ na obodo mineral resources obodo mma enwere eji mmanụ eme obodo nwere gold obodo nwere ihe niile nụ obodo nwere diamond e gwuo coal dụ anyị n'enugwu na-ana jee abakaleke sọsọ chippings na abakaleke apụta ga azụ a country if you give it a good person to manage chippings na abakaleke apụta is enough resources to feed a nation that a nation will live fine ndị politician anyị buru ego jee pack a ka na-eweta ego abacha switzerland ka na-return ego abacha abacha mepe ọnụ gwa gị na na na na one one one one one billion ama ndanata ụbịam ka some of us ihe abacha kwuru ego mụ na gị ego mụ na gị ndị ọcha eburu ego anyị na-anụ na-agwa anyị na o nwere onye kechiri akara aka anyị ọ bụrụ na ndị pastọ na ndị fada akpọpụtarọ onye a kechiri akara aka anyị a sị m arọbụnagụ chụba fa mmụọ niile nọ n'ala Igbo chụba fa nụ arụsị niile dị n'Ekwulọbịa chụba ndị ụka chụbanụ fa mmụọ niile nọ n'ala Igbo binienu na ya ọchịete gị azụ ịmụrụ mmadụ otu unu si anụrụ ndị nna nna anyị ọgụ kunienu na a sị anyị na a na-ekechi aka kedu onye Igbo ma ekechi akara aka mmadụ ayọna m unu kechie nke m o kwerọ unu ekechi everyday gọọmenti ekechi akara aka m i mepe ọnụ gwa m na ọ my uncle na-eme m m dị busy na-abịa chọọchị m bịacha m tụọ ego fada na-alụ ụlọ m tụọrụ fada ego kedu ngwa fada one na-aka ụka kịta ọ bụrụ na jizọs na-enye ego biko kpọpụtanụ ofu fada ya were ihe niile o nwere dowe n'akụkụ ka m were nke m were dowe n'akụkụ tinye anyị one one million ka anyị jee mụọ ofu afịa nye anyị one year fada aka m zụta ego m quitie movement a ebe ọ jizọs na-enye ego kpọta ofu onye ori reverend fada nye ya 1 million nye m 1 million jee ka anyị mụọ ofu afịa nye m na ya 1 million ka anyị gbaa mbọ for one year fada aka m zụta ego m quitie movement anụnwa ị bụrụ reverend fada were ụmụnne gị na-egwu egwu ị chọrọ ịzụ ahịa na main market ị chọrọ ịzụ ahịa mgbuka ị hụ reverend fada ama mpụta mmepe shop na mgbuka soro anyị na-agba mbọ ọ na-ejeri britain ozi and ọ ihe lord lugard eh, eh, king leopold of belgium gwara fa ka fa na-eme sị fa ha egosikwana ha na anyị na fa ala ha always gosi onwe fa as people dị superior and we adị inferior ịkụcha ya na Mgbuka ịgbarịcha n'Arịarịa Aba Main Market ka m je yesterday Emeka Ọfọ ka m dozie fon fụ ka ndị mmadụ si ekwo giri giri giri before nyalị moto si ebe a gafee problem ikwugharịcha ihe niile a na-eme kọfị were ego je nye reverend fada ihere mee gị ihere mee gị ihere mee gị nụ gwa m anybody born by woman in Europe anaghị ana treatment cancer onye nwere cancer na-anaghị eje ụnọ ọgwụ ana treatment ofu onye afa na Europe ahụ nyere gị Jizọs gwa m any single citizen nwee cancer today edowezi na ya dị ka ọ nwụọ ọ dịghị anara treatment nobody they all have access to hospital mana bịa ọfisi anyị bịa ka ị fụ ụmụ nwaanyị bu breast ala fa elechego they don't have access to hospital because uh, the churches are telling them na Jesus na-agwọ ọya chọọchị kwesịrị inye aka pressurize a gọọmenti a create a standard health insurance that will make sure that everybody key into it it is not our priority our priority here is to pray and so that those things will not occur who told you every living human is prone to sick nwere onye arụsị maọbụ Jizọs na-eme ka ọ ya ya alụ ị nụ ife m na-ekwu anybody can develop sickness mụ anọ China some months ago mama m ihe mgbaghara isi ebe a tụọ Ọka si ebe a tụọ Port Harcourt Owerri I went to the best hospital in Nigeria in order to save, save my life n'ebe a na-asị gị na ọ ya abụrụ maka gị Chineke kpọọ gị ọkụ mbọsị ị ga-enwe cancer kpọọ m ajụ ajụ that is alụsị egbuo gị nụ ndị ndị ndị ndị ewu ewu ewu ndị Hausa ji unu agba bọọlụ Yoruba ji unu agba bọọlụ the whole ndị Europe werekwu unu na-agba bọọlụ unu na-aza ndị Igbo ndị Igbo ihe anyị bụ kịtaa bụ ndị Igbo ọ ihe a ka ndị nna nna anyị mere bụrụ ndị Igbo bụrụ ife ha bụ nwee one of the best culture in the whole world best musical instrument in the whole world na onye nke a na ha akpọ m ipi ike call ya na ọyọba gị nọọ na ya na-anwụ anwụ ọ gaghị ekwe ka m yuzuo my fon chineke m bụọ ya ọnụ kịta ọ bụrụ ya ma ngwa m yuzuo fon ji ego m gotenụ unu na-eme ekpere on Wednesday kpochie shop niile eje ekpere Jizọs na-agwọ ọya anụ mpama ị ma ego a na-ere CT scan ị ma ego a na-ere CT scan machine ị na-atụrụ ụmụ gị asị ọnwụ ga-egbu nwa gị na ọ kwa unu nwa na-ede eri na jizọs ya gwọba nwa gị ya anwụ very soon mbọsị ọbụna ị ya-edu nwa gị je ụnọ ọgwụ ọgwụ aha ma mbịa ọ ga-anwụ mbọsị ahụ onye ọbụla n'ebe a na-ekwu na jizọs na-agwọ ọya mana enweghị onye be nna gị ọ gwọgoro ọya the last malaria mee gịnụ i jere ụlọ ọgwụ mbọsị ọbụla ị ga-eje ụlọ ọgwụ maọbụ duru nwa gị jee ụlọ ọgwụ that baby wo ọnwụ ga-eso unu eji m aja anị na-abụ unu ọnụ aja anị a metụtara igbo niile unu nwa na-eduhie ndị be anyị nụ na jizọs na-agwọ ọya ana m abụ unu ọnụ n'Eke na oye na afọ mbọsị ọbụla isi ga-awa gị jegoro ọgwụ ndị China na Pakistan malọ Jizọs lụrụ ka ị dị mma ya rị ị ṅụwa ọbara Jizọs ya rị ị ṅụwa olive oil ee a ga-ekpochi gị wite aja na mkpu ọ bụrụ na nwa gị na-aya alụ ị jụ ịkpọrọ ya jewe ụnọ ọgwụ kama ị ga-akpọje ya ụnọ ụka ka Jizọs gwọọ ọya na ma o jegoro mmiri nsọ ee aja na anụ nwa ga-eme nwa gị a ga-ekpochi nwa gị na n'ili isee ọ dị n'ọfọ otu a si kwu ya ka ọ dị maka ụnụ dị efu ndị chọọchị bụ ndị ori

onye tolite ime okorobịa na Naịjirịa je goo maikrofon o kwotuwe Bible Galatians chapter 10 verse 18 Deuteronomy 4 verse 15 ị na-ekwotu Deuteronomy gbamgbam niile e ji akụ ụlọ niile dị n'Afrịka China ka o si abata gbamgbam niile Ghana na-eyuzu Naijiria Tanzania Uganda Zambia ọ the whole Afrịka si China ebe a bata china na-asụ be ha na-eme omenala onye afrịka na-ekpere jizọs ka o nye ego ọ ga-eji patronize onye china onye ndị iberibe ndị a bụrụ ọnụ chineke kpọọ unu ọkụ n'ala igbo a anyị ga-efinish unu wit eziokwu o nwego onye n'ime anyị gbara egbe unu bu ụzọ kpọwala anyị polisi o nwego onye anyị gbara ụta o nwego onye anyị tiri ọkpọ ọ bụ eziokwu ka anyị na-ekwu ụmụnne nwe katarat m kpọrọ fa je ụlọ ọgwụ e wepụ ya katarat a fụba ụzọ thousands onye nwezie katarat ọ naghị afụta sị na ihe o metere na-eme ya ma how many Jewish Europe gburu millions ma how many India Europe gburu an India citizen mịlị mma ka o je maa Queen Elizabeth after ka ọ gụchara history how many people England gburu na be fa ọ mịlị mma ka o je magbuo Queen Elizabeth e wee jide ya tụọ ya nga how many England citizen taa kpụrụ isi maka arụ ha kpa n'India ndị were ụmụaka a mụrụ ọfụrụ fidie crocodiles na anaba anya chetazi azụ gwa gị na mpa gị bụ efu St. Peter dị asọ yọọrọ gị ayịyọ Chineke kpọọ gị ọkụ Chineke nna kpọọ gị ọkụ Amadioha tiwa gị ọnụ ị na-akpọ St. Peter St. Peter na-egbu mmadụ na-ayọrọ gị ayịyọ evil people evil people ndị ụka evil people ndị ụka ndị oshi

ya rị i je goro healing water ha na-eresi anyị ṅụọ ya rị i je goro anointing oil na-agwọ ọya mbọsị ọbụna ị ga-eje ụlọ ọgwụ ị ga-anwụ dadị mụnwa bụ Ezeakụ gwa gị ụnụ kwafuo ọbara ụmụnne m na-asị m gba nkịtị na unu na-atụ egwu ndị igbo love themselves mụ chinie aka enu mụ sekpulu ana mụ mechie anya ngwa ngwa gbasara ya aka ofe ezubeghị oru jizọs

o needed my five hours before before ọ zaa m ekpere onye nsụka be anyị bịa kene ya so gịnị gịnị gịnị ka anyị na-agwa unu n'ebe ebe a na-akọ sị Nigeria gọọmenti na-akwụ ndị kọpa 70 something thousand now Nigeria gọọmenti bido kwụwa ndị kọpa na 70 something thousand how many of your children nọ na kọpa ka na-akpọ gị maka na ya mara ife anyị mere Elijah Enugu na nwa bebi virgin ha na-akpa arụ niile na-akpa ha nwa the worst evil human being on this on in Igbo land today because the greatest crime ị ga-eme mmadụ n'ụwa bụ igbu mmadụ fọwa ifu gaji ọzọ gbagharịcha si Imo steeti na nkịta ka njọ si Imo steeti na-elute be m wee mepee fon wee fụ ebe a sị na Elijah Enugu mere nwatakịrị